wa fɛnɛ n b'a fɛ k'a ɲɛfɔ k'a fara kan ko yan nɔ an kan bɛ pilansi sugu minnu ma o pilansi sugu ninnu bɛ dilan siɲɛ kelen dɔrɔn o kɔrɔ ko san o san i bɛ nɔgɔ k'a kan ni k'a lakuraya i ka baaraw kama sisan nin nɔ an bɛna pilansiw labɛn cogo de yira aw la sɛnɛ kɛlen ni pilansiw ye o bɛ dɔ fara sɔrɔta kan ani fɛnɛ a tɛ kɔlɔlɔ fosi lase dugukolo ka kɛnɛya ma i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na pilansiw ye ka dugukolo fan dɔ lawuli sɛnɛ bɛ kɛ min sanfɛ wa sentɛmɛsiraw de bɛ don o pilansiw ni ɲɔgɔn cɛ o degedenya kɔnɔna la aw mago bɛ se dugukolo mɛtiri tan ni fila sigiyɔrɔma tan ni fila de la o dugukolo mɛtiri tan ni fila min bɛ aw bolo aw ka kan ka pilansi tan de dilan o kɔnɔna la wa o pilansi tan kelen kelenna bɛɛ janya ka kan ka se mɛtiri tan bɔɲɔgɔnko de ma nin baara kɔnɔna la an mago bɛ se baarakɛminɛ minnu ma o de ye mɛtiri n'o ye sumalikɛlan ye pike o ye bere ye min bɛ turu walasa k'i ka yɔrɔ sumalen dafara dɔn o pike kelen kelenna janya bɛɛ ka kan ka se santimɛtiri bi naani ka taa santimɛtiri bi duuru kɔnɔna de la wa nin baara kɔnɔna la an mago bɛ se pikeden bi naani bɔɲɔgɔnko de ma o tɛmɛnen kɔfɛ an mago bɛ se juru mɛtiri bi saba bɔɲɔgɔnko ma pɛli pikasi ni dugu jalen don arato arozwari arozwari o ye sɔnnikɛlan de ye ni nɔgɔ bɛ aw bolo aw mago bɛ se nɔgɔ burɛti ɲɛ naani de ma walasa k'o kɛ pilansiw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ aw mago bɛ se fɛn jalanw fɛnɛ ma i n'a fɔ ɲagasa furabulu jalan ani sɛnɛfɛn tɔw jalen aw mago bɛ se o burɛti ɲɛ duuru de ma walasa k'o kɛ sentɛmɛsiraw kɔnɔna la walasa ka se ka pilansiw labɛn aw ka kan ka tɛmɛ bɔda wolonfila de fɛ wa o ka kan k'a sɔrɔ baarakɛminɛw bɛɛ dafalen bɛ aw bolo a baara bɛɛ lajɛlen kɛli tɛ tɛmɛ tile kelen baara kan ni mɔgɔ fila baara de don dugukolo ɲuman sugantili ani a labɛn cogo i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na aw ka kan ka dugukolo suganti min bonya ani a janya bɛ se mɛtiri tan ni fila ma ani fɛnɛ ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bɔda filanan o ye pilansiw suma cogo ye sani baara daminɛli cɛ aw ka kan ka pilansiw bɔ yɔrɔ de suma fɔlɔ pilansiw bonya ka kan ka kɛ santimɛtiri bi wolonfila ani duuru bonya de ye sentɛmɛsiraw fɛnɛ bonya kan ka kɛ santimɛtiri bi naani de ye aw bɛ fɔlɔ sentɛmɛsiraw bɔli la ani ka laban sentɛmɛsiraw bɔli la a baara kɛli bɛ daminɛ tɛrɛn gɛrɛn kelen de la i bɛ fɔlɔ ka pike kelen turu i ka tɛrɛn kun na ni ka sumakɛla da o pike turulen na ka sɔrɔ ka santimɛtiri bi naani bɔɲɔgɔnko suma ka pike filanan turu o santimɛtiri bi naani sumalen kɔfɛ o santimɛtiri bi naani min sumana i fɛ sisan o de bɛ k'i ka plansi bonya ye o tɛmɛlen kɔfɛ aw bɛna santimɛtiri bi wolonfila ani duuru de suma ni o bɛ kɛ plansi bonya ye ka sɔrɔ ka pike sabanan turu i n'a fɔ a ɲɛfɔra cogo min na baara tɔ bɛɛ bɛ kɛ o kɛcogo kelen de la fo ka taa fɔ k'an sera tɛrɛn banyɔrɔ ma sentɛmɛsira kelen plansi kelen fo an ka se ka plansi tan sɔrɔ ani sentɛmɛsira tan ni kelen o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka taa tɛrɛn kɔ yan fan fɛ ka sɔrɔ ka baara daminɛ i n'a fɔ i ye fɔlɔ ta kɛ cogo min na bɔda sabanan ni o ye ka sentɛmɛsiraw sen ni k'o bɔgɔ ta k'o kɛ plansiw sanfɛ walasa ka danfara bɔ sentɛmɛsiraw ani plansiw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ i ka sentɛmɛsiraw ka tilen ka ɲɛ i ka kan ka i yɛrɛ dɛmɛ ni juru de ye o juru o bɛ siri pike turulen ninnu de la walasa ka sentɛmɛsiraw dan dɔn Juru sirilen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka sentɛmɛsiraw senni daminɛ ni pɛli ye bɔgɔ min bɛ sɔrɔ o la i bɛ o bɔgɔ de ta ni k'o tila i kini ani numan plansiw ni ɲɔgɔn cɛ o sentɛmɛsira ninnu kɔnɔna dunya ka kan ka kɛ santimɛtiri tan ka taa bila santimɛtiri mugan kɔnɔna de la sentɛmɛsira tan ni kelen minnu ka kan ka bɔ u bɛɛ bɛ kɛ o kɛcogoya kelen de la bɔda naaninan ni o ye sentɛmɛsiraw lafali cogo ye an mako bɛ dugukolo ɲuman de la min ni nɔgɔ kɛmɛ k'a labɔ kosɛbɛ walasa ka se k'o lasɔrɔ an bɛna nɔgɔ de ta k'o k'an ka plansiw sanfɛ an mago bɛ se nɔgɔ burɛti ɲɛ naani de ma plansiw kelen kelenna bɛɛ ye nɔgɔ kɛlen kɔ plansi sanfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'o yɛrɛkɛ ka ɲɛ ni rato ye ni o ye korontolan ye walima ni tɛgɛ filaw ye bɔda duurunan ni o ye ka dugukolo lamaga ka ɲɛ walasa nɔgɔ ka se ka ɲagami ani fiɲɛ ka se ka don a fɛ nin tɛmɛsira de b'a to fiɲɛ bɛ don dugu kɔrɔ ani ka nɔgɔ ni bɔgɔ ɲagami ɲɔgɔn na ka ɲɛ o baara kɛli la an mago bɛ se girilinɛti de ma ni o ye forsɛti jan ye min bɛ kɛ ka dugu lamaga wa n'o t'i bolo fɛnɛ i bɛ se k'a kɛ ni pikasi ye Grinɛti ka kan ka digi dugukolo kɔrɔ ka ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na dugukolo lamaga ni grinɛti ye n'o ye forsɛti jan ye nka i b'i gɛlɛya i kana i ka baara kɛlen tiɲɛ nɔgɔ minnu bɛ tɛgɛ sanfɛ o nɔgɔ ninnu ka kan ka jigin grinɛti tɛmɛnɔ de kɔnɔna la o bɛɛ bannen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na arato ta walasa ka plansiw sanfɛla dalakɛɲɛ ka ɲɛ bɔda wɔɔrɔnan o ye ka bin kɛ sentɛmɛsiraw kɔnɔna la sentɛmɛsira ninnu ka kan ka lafa ni binjalan de ye o fɛnjalanw bɛ se ka kɛ bin ye walima furaburu jalan walima fɛnɛ sɛnɛfɛn tɔw jalen o fɛnjalan minnu bɛ kɛ sentɛmɛsira kɔnɔ o janya kan ka se santimɛtiri bi saba ka taa bila santimɛtiri bi naani kɔnɔna de tagama minnu bɛ kɛ sentɛmɛsira ninnu kɔnɔna la o b'a to bin ninnu bɛ jigin walima fɛnɛ a bɛ se ka jigin a yɛrɛ ma o kɛkun ye walasa ka binkolonw falenni bali sentɛmɛsira ninnu kɔnɔna la ani ka ji mara o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnjalan minnu kɛna sentɛmɛsiraw kɔnɔ o fɛnɛ bɛ se ka toli ani ka kɛ nɔgɔ ye bɔda wolonfilana n'o ye sɔnni ye aw tilalen kɔfɛ nin baara bɛɛ lajɛlen kɛli la aw bɛ sɔrɔ ka na sɔnni de daminɛ i ni baara sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ ko i tilala i ka baara kɛtaw bɛɛ lajɛlen na wa fɛnɛ nin baara bɛɛ kɛlen kɔfɛ i sera ka plansi tan de labɛn i ka nakɔ sɛnɛ baaraw kama